ahịa n'anọ ụbọsị n'anọ ka ihe dị mma ka o were butere ya ihe ọma o buru were bịa ihe ọma ahụ ka o zuo oke ihe ọma zuru oke ugwu na ndịda bịa nụrụ onu ya toonu ahịa n'anọ ụbọsị n'anọ mgbanụ na ọkwụ na n'iru unu n'ụbọsị taa ụbọsị taa bụ eke nne eke ọ mụwa bụ onowu igbo agbanatara m tupu etu onye ọbụla si akpọ gị na ị na-anara ekene etu ọbụla m si kpọọ gị nara ekene etu o si dị m n'obi ka m si wee bịa mụ na ụmụ igbo gbakọrọ agbakọ wee sị ka anyị bịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị eke nne eke ekene ka anyị ji na ndụ ị nyere anyị ekene ka anyị ji maka ọganihu ise awele arụ isi ike ise ife ọma niile i ji wee chọọ anyị mma ise o wee bụrụ na taa na azọbatara m ụkwụ na ọkịja wee bịa eji m ọjị wee bịa akpụkwụ m ife na-efe ọdụ wee bịa ife niile dị iche iche eji ya wee bịa ndị mụ na ndị egede abịakwa m ndị otu nwoke ndị otu nwaanyị eze nwaanyị mmiri abịala m wee na-agọ ndụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị wee kwuo na ọdịmma ka m chọrọ wee bịa ọdịmma ga-elu m aka ọ ga-elu m aka ruo ụmụnne m aka ruo ụmụnna m aka ruo ikwu na ibe aka ruo ndị ọyị m aka ife niine na-abịa n'Onowu Igbo TV o wee bụrụ na isi ije m ji wee bịa bụ maka nwanne anyị nwoke e ji eji a na-akpọ maazị Nnamdị Kanụ enu nụrụ onu m ana nụrụ onu m eke nụrụ onu m nkwọ nụrụ onu m orie nụrụ onu m afọ nụrụ onu m egwu wee sie n'ebe m bịalụ bụ ka m besa unu etu o si wee dịrị m n'obi etu o si wee dị m n'obi bụ na aka ji nwanne anyị nwoke okwu ya ka m ji ewere ọjị abịa na a sị ada agba aka akpa a n'iru ọ bụzi na o ji azi arụ oge ejigbo amịrị mana eziokwu i nee m anya n'aka nni eji m ọjị i nee m anya n'aka ekpe akpụ m ewu i nee m anya n'iru adọba m ife i nekwu anya n'azụ na enwe ndị kwụ m n'azụ ndị kwadoro m sị m gaa n'iru ụlasị aka odi ma ya bịa ọkwa adaghịba ada ụlasị anọkwa m n'iru gị

ọnwa anọ ka onye nwere mmadụ maka na gị bụ ụlasị ị ga-ejele m njem ife anyị kwu bụ ka o wee nwere onwe ebe ọ nọ nwanne anyị nwoke a na ife ọ na-ekwu bụ ebe ọ bụ na achọrọzi anyị ebe ọ bụ na e kebe oke na oke anara elu anyị aka ka anyị nọọla onwe anyị mana va sị mba na anyị ma anọla onwe anyị ọ bụrụ na ị ma na anyị ma anọla onwe anyị meenụ ka ife a jezuo onye ọbụla a sị na ụkpana nwata ezughị ezu ọ bụ onye si be ọkụ do anyị wee kwuo wee sị na ewu a m ji taa ma ọjị a na-eji bịa wee na-agbalị isi Nnamdi Kanu ise maka na ọ fọrọ abalị ịtọ dọpụta n'ụlọ ikpe anyị na-ewere ikpe a nyefee gị n'aka hmm, ikpe nkwụmọtọ onye ikpe mkpeghasị ebe ọ bụla agbara izu ma ebe a nọ kịta na-agba izu ụlasị kpaghasịa ya kpaghasịa ya ise ife anyị chọrọ bụ ka o si ebe a pụta ise isi nwa eze ada ato na mba mbanụ anyị maara na ife a na-eme bụ oke agụ ikuku ngwa ada jọsụ atọ na-ebugharị obi. akụkọ ikuku bugharịsịa ọdụ igu ọ mara ọ rapụ ya nụ. ọ ga-anata ise o ji ife nwata wenie aka elu aka na onye ile ọ ga-ewetu nye nwata n'eziokwu ewere ifie onye egburọkwana mmadụ o burọkwana egbe aka afọ n'onye ọ gbara mana a sị ka edebe ya n'ụzọ chukwu abịama doo tetala ikpe anyị ụmụ igbo niile ebe ọbụla fa nọ n'ụwa a gbaa gburugburu ejikwa m isi nnamdị kanụ wee na-agbapụta fa ncha niile ebe fa nọ ise a ga-adọkaba akwụkwọ niile a ise ma ndị eji dọketị fa mụ ife niile a ndọkasị ndọkasị akodi igwe gaa njem igwe nyiri ọnyụma igwe nyiri ụzụ ife ga-eme on the 28 dike ọnụ mba dike teghete ọ bụrụ na o si ebe a pụta aga m eji nke ka nke a wee bịa ise aga m eji ezigbo otu ife na-efe gị ọdụ wee bịa ise bịa nye gị ekene ise biko meela anyị ya ise o nwerụrọ mgbe m batara na mmiri a bụ ụlasị aka obi igwe ife niile m yọrọ i melụ m ya igwe ọnyụma igwe nyiri ụzụ you have not disappointed ama m na ị ga-eme nke a nnamdị etu esi jide anyị fụ n'ofu akwa ka ọ na-eyi ọ da eri nri ada enye ya ezigbo ọgwụ chukwu abịama ya ka anyị ga-ekwusi ka o si ebe ahụ pụta anyị gbakọrọ agbakọ wee bịa ise enwerọ ife ọbụla anyị ga-eme anyị ama nụso ndị bu egbe ọgụ fa ji egbe jide ada agba aka eti ife anyị ji bịa bụ eziokwu eziokwu a ka anyị ji wee na-aga doo meela anyị mụbụ n'owu igbo otu a ka m si wee nọ n'ebe a wee na-ekwu ya ọjị a m ji n'aka aga m enye ụnụ ya jidenu ya n'ogbe ka ụnụ nwee m ya na ndụ jidenu ọjị a n'ogbe ma ụnụ nwee ya na ndụ ọkọ akọkwana ya ụkwụ akpọkwana ya ọ ga-adịrị ya na mma leenu ọjị a lee ya jide mm. taa ya n'ogbe anyị taa n'ibe ee nke a mụ ji ya wee bịa aga m enye ya ụnụ ụlasị ụlasị agba ọ gị nwe nke a nwere gịnị a na-azụ ya ụzọ nna dị ọcha ngwa ngwa ngwa ngwa nọọ n'ọkụ n'ọkụ ka eji emebe onye ekpenta mba jide eghu n'owu jide eghu ụzọ nna dị ọcha gọpụ ọjị ka a wapụrụ ụlasị ọjị

oke mmiri m kunie n'iwe agha kara aka adị eri ngwọrọ kunienu n'oge ọgụ eruo ewuchimo kunie n'iwe mmiri ka mmiri asị m gị kunitenuo oke mmiri na-ebu ogwe kunie n'iwe agha kara aka adị eri ngwọrọ kunienu n'oge ọgụ eruo ụlasị aka odi kunitenu ise ise mm. onye ji nwanne ya ga-achọ nwanne ya ma na-eziokwu igwe nyiri ọnyị ma igwe nyiri ụzụ eze nkọtọnkọ nyiri nkwuchi dike ọnụmba dike teghete ee ha

ọ bụ n'iru gị ka m nọ wee na-ayọ gị a sị na onye ji nke ya ya adọrọ kirikiri Ee, na ya na-adọ kirikiri polisi ya were anyị na-anọ wee na-achọ ihe anyị polisi. na-ekwukwa n'ihe a bụ na ọ ka oke nke anyị wee ruo anyị aka Ee, na onye ji nwanne ya eji ya Ọ ya. jụ ese nwanne ya a sị na anọrọ okwu onye oru azụ na-anaji igbo niile Nnamdị Kanụ bụkwanụ ofu onye n'ime anyị wee na-akpọku gị nne nwe mmiri nne ọra niile nne na-ada anwụ anwụ agadi nwaanyị dị ime asụ n'ụwa nri ofu oke osisi na-epu na korota mmiri ka mmiri mmiri na-egbu amụma ihe ihe m jiri dị ebube ihe na-enye m ndụ ihe na-enye m ọṅụ bụ na esi m na mmiri wee bịa ụwa maka na asị na ọ na-eme onye mara ebe o si ebe o si amara ya ọra nne mmiri akpọkuo m unu ezumezu ndị mmiri akpọkuo m unu ajana ndị mmiri akpọkuo m unu wee kpọkuo mmiri dị mmiri o si na ya wee bịa ụwa wee kpọkuo mmiri nọ n'ala be nna ya wee kpọkuo mmiri na dị n'ala igbo niile gbaa gburugburu wee sị unu biko nunu ee nọọsụ na ọ bụ ihe nwata wee nye aka elu aka n'obi iro ya wee tuo ya ọ bụ n'isi nwanne anyị ka anyị na-ayọ ọ bụ ka aka ji ya nụ ka ọ hapụ ya nụ na ọ ga-asịkwanụ si gbuori ya nwoke ma ọ sị ya si gbuori ya nwaanyị nọọsụ nye ya oke nke ya ka ya rie Nwafọ mmugo ruru agba ọkwa n'ụzọ nke abụkwa na oke ruru ya nụ n'ọnya ka a na-anarị ya ya wee sị unu bikonụ na ya etichakwanụ nwata asị ya ebena akwa nne m nwe mmiri biko nụ ụlasị aka odi a sị m unu jebenụ ndị ịta nkwụmọtọ unu jee kpee ikpe n'isi Nnamdị Kanụ dịka ka a na-akpọpụta ya na kọọtụ na 28 ekwu m ka eziokwu

anwụgwụna m aka m niile etukọ aka m etukọcha na ebe a anyị kwuru na anyị ga-eme ka anyị bịa anyị nye ndị mbụ nye ndị egede ụmụ ọkpụ ndị ichie anyị arọbụnagụ ikenga ekwensu ife ọbụla bụ ike ụlasị ọkịja ụlasị agbogidi alụsị niile na ọkịja